ӏутӏыж Борис, гухэлъ жыг. Щӏымахуэщ, щӏыӏэщ, пшэгъуауэщ. Сэ сфӏэфӏщ мыпхуэдэ махуэхэм си закъуэу къэскӏухьыну. Пшагъуэм нэрылъагъур ихуз щхьэкӏэ гупсысэр ешэщӏ. Ирешажьэри игъащӏэкӏэ узыпэмыплъа гуэрхэр уи нэгум къыщӏегъэувэ, узыщымыгугъахэм гукӏэ уарегъэпсалъэ. Апхуэдэм деж гупсысэхэр нэхъыбэрэ щыхьэщӏэр гукъэкӏыжхэм я лъахэрщ. Куэдрэ согъэзэж сэ а лъахэм, гупсысэ ӏэфӏ куэдым щызгъэфӏа си гущӏагъщӏэлъ лъахэм. Абы къэнауэ ноби итщ лъагъуныгъэм, си япэ лъагъуныгъэм и жыгыр. Мис, иджыпстуи сыхуеблэгъэнущ сэ а жыгым, илъэс бжыгъэкӏэ сызыхуэзэша ди жыгым. Ди щэхухэри ди нахуэхэри зыщӏэзыфа, зыщӏэзыша кхъужьеишхуэм. Мо ӏуащхьэм сызэрекӏуэкӏыу ар пшагъуэм къыхэщынущ. Къыхэкӏуэтынурэ къудамэ инхэр ӏэплӏэм хузэӏуихауэ къыспежьэнущ. Арщхьэкӏэ даӏэ. Сэ слъагъукъым а ди кхъужьейр, Мис, фӏы дыдэу сцӏыху бжьэпэм сыкъытехьащ. Псори аращ, абдежщ. Ауэ дэнэ щыӏэ ди жыгыр? Догуэт, догуэт. Мор сыт мо слъагъур? Ар здитам деж фӏыцӏагъэ ин щылъщ. Сыбгъэдохьэ. Тобэ! А фӏыцӏагъэр ди гухэлъ жыгым и лъабжьэ къыхатхъарщ. Адэкӏэӏуэ, уэсым щӏигъэнауэ щызэтелъщ мыкӏыхь дыдэурэ зэпыхауэ зэтралъхьэжа пхъэхэр. Ахэращ кхъужьейм и пкъы уардэм щыщу къэнар. Зэуапӏэм ирамыхыжа укӏыгъэхэм ещхьу ахэри илъщ си пащхьэм. Нэщхъей сыкъэхъуауэ сэ къызэхызоплъыхь ди гухэлъ жыгыр зытета бжьэпэр. цӏыху гущӏэгъуншэм и лъэужьыр къызытена бжьэпэр. Зэуэ си нэгум къыщӏоувэж илъэс куэдым щӏахъума нэгъуэщӏ гъащӏэ. Уэрэ сэрэ ди щӏалэгъуэ жыжьэр къызыхэна гъащӏэр Махирэт. А пщыхьэщхьэр псысэм къыхэкӏат. А пщыхьэщхьэр тхьэӏухудхэм ягъэщӏэрэщӏат. Сэ зэи слъагъужакъым апхуэдэ пщыхьэщхьэ. Сытыт зищӏысыр уэ уэлъытауэ мазэр? Мэзыр. Щэху дыдэу нэкӏум къепэщэщ акъужьыр. ӏущащэу ежэх псы цӏыкӏур. Мамыру къыдэплъ къуршыжьхэр. А псори уэ къопщӏэкӏарэ укъаухъуреихьу аркъудейт. Ауэ псоми уэ ӏэ ядэплъэу уи дахагъэм щыщ ӏыхьэ гуэрхэр къахуэбгъэна хуэдэт. сэ зыщызмыгъэнщӏу сыщӏэплъэрт уи нитӏым. Сыту усакӏуэ куэд тетхыхьа, сытуи псэлъэ щӏэрэщӏэ куэдыщэ хужаӏа бзылъхугъэ дахэм и нэхэм. Ар зыхуамыгъэда къэхъугъэ гъэщӏэгъуэнрэ къэхъукъащӏэ телъыджэрэ щыӏэкъым. Ауэ зэи зыри нэсакъым апхуэдэ нэ дахэ, нэ джащӏэхэм я щэху лъахэм. Нэсыфынхэуи къыщӏэкӏынукъым. А лъахэр къилъыхъуэну ежьауэ къэзыгъэзэжа щыӏэкъым. Хьэщыкъ узыщӏ гъуэгуанэщи, техьэу хъуар токӏуадэ. Сытуи кӏуэдыкӏафӏэ хъурэ ахэр! Ей, щӏалэгъуэ алъпым сытесыжамэ, сэри сытехьэнт апхуэдэ гъуэгуанэ, зыщӏэзгъэкӏуэдэнт, зыщӏэзгъэткӏухьынт апхуэдэ нэхэм! Кӏасэӏуэ хъуакӏэщ бетэмал. Илъэс мин гъащӏэкӏэ къызата къысщыхъужу сызытеса щӏалэгъуэ алъпыр сщӏэлъэтри ежьэжащ. Дыщымэхъашэурэ жыдоӏэ мы гуемыӏур. Цӏыхум и псэр ахърэтхуэплъэ хъунум куэд иӏэжу щӏедзэ и лӏэныгъэм. Гъащӏэм хэбжэ щхьэкӏэ, гъащӏэм щыщу къэплъытэ хъуну пӏэрэ ярэби апхуэдэ лӏэныгъэм щӏидза нэужькӏэ къапсэур. гъащӏэр, ар зэманым удекӏуурэ къыбдекӏуу удэлъэхъунырщ. Абы удэхъуу, убгъурыту, ухуэгуфӏэу, къыпхуэгуфӏэжу, ужанэу къару уиӏэхукӏэ упсэущи, уи гъащӏэ гъуэгуанэр Тхьэм кӏыхь икӏи дахэ ищӏ. Ауэ гъуэгуанэм зыгуэркӏэ ущылъэпэрэпамэ е ӏэпкълъэпкъым къитӏысхьа жьыгъэм зыдэпщӏрэ удэтхьэусыхэу щӏэбдзамэ, зэманым укъызэренэкӏри бгъуэтмэ къащтэ. Мис абдежым къыщыщӏедзэ лӏэныгъэм. Сытуи псалъэ гурымыхь езыр. Ауэ дунейр дапщэщи дунейщ, зэманыр сытым щыгъуи зэманщ. Абыхэм ящӏэркъым пыӏэгъуэрэ къызэплъэкӏрэ жыхуаӏэр. Макӏуэри макӏуэ зи гупкӏэ дыкъихута зэманыр. Бложри блож дызыкӏэлъыхъуапсэ нэгъуэщӏ гъащӏэхэр, нэр яхьэхыу дахэхэр, псэр дахьэхыу щӏэращӏэхэр, дунейр яхуримыкъужу жыджэрхэр икӏи нэжэгужэхэр. Уэ ахэм ухъуапсэ, уахэлъадэу захэбгъэгъуэщэнуи ухуожьэ. Ауэ ахэр нэгъуэщӏ гъащӏэхэщ, нэгъуэщӏ зэманхэщ. Уэ гу къыплъатэркъым. Къыбжьэхоуэ, укӏуэтыж, нэщхъей укъэхъуауэ лъэныкъуэ зыбогъэзри, зэгуэрым щхьэхьу узэрыжа гъуэгуанэм гупсысэр тыбоукъуэдие. Сыту куэдыщэм гу лъумытэу ублэкӏат абы щыгъуэ. Къызэрыщӏэкӏыжамкӏэ уэ уи дунейм и дахапӏэр абы къыщынат. Ныбжьэгъу нэхъыфӏхэри гухэлъ нэхъ къабзэхэри здэщыӏэр арат. Сыт уэ и зэманым ахэр щӏумылъэгъуар? Сыт уэ ахэр щӏумыхъумар? Уэ ар уогъэщӏагъуэ. Ауэ щхьэусыгъуэ иӏэщ абыи. Щӏалэгъуэр езыр ар дунейм и дахагъэхэм я нэхъ пажэщ. Хъуапсэ мыхъу зэхъуапсэхэм ящыщщ. Дуней мылъкур щӏэптами, къыпхуэмыщэхужын хъугъуэфӏыгъуэщ. А фӏыгъуэм зи нэхэр къыщхьэрипхъуам къэкӏуэн зэман зэрыщыӏэр, а зэманым псори зэхитхъуэжынкӏэ зэрыщыту ихъуэжынкӏэ зэрыхъунур ищӏэнуи къилъытэнуи хуейкъым. Арати, а пщыхьэщхьэм дэ ди щӏалэгъуэт. Ди щӏалэгъуэ дахэт. Псори щӏыщыӏэр щӏэгуфӏэр дэрат. Ди зэплъыкӏэхэм щызэӏущащэрт дунейм нэхъ гурыхь дыдэу тет щэхур. А щэхум и абгъуэри и хъумакӏуэри кхъужьей баринэшхуэрат, Абы и щӏагъыр ди зэӏущӏапӏэт икӏи ди зэпсэлъапӏэт. Нэхъыбэу дызэрызэпсалъэри ди нэхэмкӏэ. Сыту куэдыщэ къаӏуатэр абыхэм! Ахэр къитӏэсэну мы дунейм бзэ гуэри къытебгъуэтэнкъым. Макъхэр зи лъабжьэ бзэхэр щапхъэ убзыхуам итщ. Модрейр гъэнщӏащ, къыпхузыщӏэмыкъуэну гупыжхэмрэ гупсысэхэмкӏэрэ. Зыгуэрхэм къащыхъункӏи мэхъу апхуэдэ лъагъуныгъэр иджырей гъащӏэм дыхьэшхэн щӏэхъукӏыу. Ауэ ар дыдэр я насыпыншагъэщ абыхэм. Цӏыхум зэ закъуэ нэхъ мыхъуми зэхищӏэн хуейщ апхуэдэ щытыкӏэр. Фӏылъагъуныгъэ зыхуиӏэ цӏыхум и теплъэр кӏэи пэи зимыӏэ тхыгъэ гъэщӏэгъуэным хуэдэщ. Ухуеихукӏэ еджэ, зэи пхуэухынукъым. Апхуэдэ дыдэуи зыщыбгъэнщӏынукъым еплъынкӏэ. Ар уэ уи дежкӏэ цӏыху къызэрыгуэкӏкъым. Абы и нэкӏум теплъагъуэхэр уэ ууейм ещхь нэкъым, пэкъым, набдзэкъым, ӏупэкъым. Ахэр вагъуэм, мазэм е абыхэм я щхьэжкӏэ щыӏэ гуэрым къыхэщӏыкӏащ. Япэ лъагъуныгъэр къызытепсыхам зэуэ игу къэкӏынукъым а нэхэм, набдзэхэм уалъэӏэс, а щхьэцым уи ӏэр хэбгъэкӏуадэ, а ӏупэ дыхьэрэнхэр ба гурыхькӏэ бгъафӏэ. А пкъы лантӏэ дахэр уи гухэлъ мылъхъэдисымкӏэ зэщӏэпшэ хъуну. А псори лъагъуныгъэм узыхуишэ лъагапӏэхэщ. Гуми пкъыми дамэ къытезыгъакӏэ. Насыпыр уафэм щӏэзыгъауэ, гухэхъуэр хыуалъэ дахащэу къызыщӏэзыӏэтэ щытыкӏэхэщ. Ауэ зыми хуэбгъадэ хъунукъым япэ гухэлъым и къабзагъэр. Цӏыху къызэрыгуэкӏым тхьэ пэлъытэ къыщыхащӏыкӏыф гущӏагъщӏэлъ лъахэм ущыпсэуа а зэман телъыджэр. Хьэуэ, сынасыпыфӏэт сэ а пщыхьэщхьэм. Сыригуфӏэрт, сыригушхуэрт уэ узэрызиӏэм, игъащӏэкӏи узэрысщӏыгъунум, Магирэт. Сыщӏэгупсыстэкъым икӏи сригузавэртэкъым къэкӏуэнум зыкӏи. Сыту жыпӏэмэ, насыпым кърикӏуэр насып мыухыжу си гугъэт. Сэ сыщыгъуазэтэкъым ди зэхуакум блэ фӏыцӏэ зэрыдэпщам. Си гугъэххэтэкъым апхуэдэ къэхъунуи. Гурыщхъуэ бзаджэр зылъэӏэса си гур уэ къоупщӏт. Сыт апхуэдэу уи ӏупэхэр щӏэкӏэзызыр, Магирэт? Сыт афӏэкӏа сыкъыумылъагъужыным хуэдэу нэхъуейуэ укъыщӏызэплъыр? Сыт уи нэ дахитӏым зэуэ нэпсыр къыщӏекӏуар? Сэ. Сэ лӏы сырат, Анзор. А псалъэхэм сэ мазэгъуэ жэщхэр нэхъ кӏыфӏ сщащӏащ. А псалъэхэм сэ си гупсысэ нэхухэр зэпаупщӏащ. А псалъэхэм сэ си гъащӏэ псысэр щхьэпырадзащ. Дауэ? Дауэ, Магирэт, ар дауэ? Итӏанэ уэ псори къысхуэпӏуэтащ. Анэшхуэрат Магирэт зыбгъэдэсыр. Ар сэри сщӏэт, ауэ псо дыдэм сыщыгъуазэтэкъым. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, абы и анэр лӏы дэкӏуэжарэ пхъу нэхъыжьым къызэрытегузэвыхь щӏагъуэ щымыӏэу Шэджэм щыпсэут. Зыкъомрэ ящӏыгъуащ абыхэм Магирэт. Ауэ укъэзылъхуар ӏэфӏу къыщыпхущымыткӏэ, укъэзымылъхуам къыхуэнэжыр сытыт? Къыхуэдыджт мылъхуадэр Махирэт. Къыдэкӏуэтеихункӏи, а дыджагъэр нэхъ ин икӏи нэхъ шэчыгъуей хъурт. Зэлӏзэфызым я зэхуаку куэдрэ псалъэмакъ къыдэхъуэрт. Зэфӏэнэхункӏи, анэр нэхъыбэу зыхуэдзэлашхэр Махирэтт. Къаугъэ псоми щхьэусыгъуэ хуэхъур арауэ къилъытэрт. Ауэрэ анэм хуэмышэчыжыххэ хъуащ и пхъур. Ар шынэрт и щхьэгъусэр ӏэщӏэкӏынкӏэ. Пӏэщхьагъыншэу къэна фызабэ гугъапӏэншэм Тхьэр къызэрыхуэупсэжа насып вагъуэр зыӏэщӏимыгъэкӏыным щхьэкӏэ сытри ищӏэну хьэзырт. Арати, лей хъуа Махирэт къигъэзэжащ дунейм ехыжа адэм и лъапсэм. А лъапсэм къина анэшхуэм къетӏыслӏэжауэ абы дэпсэут. Сэ си гугъакъым дэ ди зэхуаку щэху лъэпкъ дэлъыжу. Хьэуэ, сэ ар зэрысщыбущэхуар си жагъуи хъуркъым. Хъуркъым, Махирэт. Щыӏэкъым анэм хуэдэу ялъагъу. Ауэ бгъуэтынкъым абы къуита гукъеуэм нэхъ гум къинэжи. Зытеукӏытыхь гуэрым зэрыхуэсакъым ещхьу апхуэдэ гукъеуэр цӏыхухэм гущӏэгъщӏэлъ щэхуу зэрахьэ. Сыту фӏыт ар зыщыбгъэгъупщэжыну, уи гъащӏэм зэуэ хэбдзыну, ауэ пхулъэкӏкъым ари. Къэнэжыращи, гум и лъащӏэ дыдэм щыбогъэпщкӏу, щыбогъэпщкӏу зэи къыумыщтэжын гуэрым хуэдэу. Арщхьэкӏэ куэдыщэрэ хоуэ ар гу лъащӏэм. Плъэкӏыхукӏи кӏуэцӏкӏэ уогъэв. Плъэкӏыхукӏэ. Плъэмыкӏыжмэ-щэ, Узратыну нэ къыпхуизыща псэлъыхъур куэдкӏэ нэхъыжьт уэ нэхърэ. Зи фызыр лъхугъэм илӏыкӏа лӏыгъуабэт. Мори псэукӏэ зыщӏэу акъыл зиӏэхэм ящыщщ, хъыджэбз цӏыкӏури хъарзынэу къыдэкӏуэтеящ, Зыгуэркӏэ сигъэукӏытэну пӏэрэ, емыкӏу къызигъэхьыну пӏэрэ жызмыӏэу унагъуэ езгъэгъуэтмэ нэхъыфӏщ. Сэ, ноби, ныжэби. Анэшхуэр, дауи, ӏуэхум апхуэдэу егупсысат. Зы лъэныкъуэкӏи гъэкъуэншагъуейт а фызыжьыр, сыту жыпӏэмэ, абы и ӏуэху еплъыкӏэр гъащӏэ зыхэтамрэ псэукӏэ иӏамрэ къыхиха гупсысэхэм я ӏэужьт. Итӏани схуэгъэзахуэркъым сэ а фызыжьыр нобэр къыздэсым. Абы иӏатэкъэ щӏалэгъуэ? Абы ищӏатэкъэ лъагъуныгъэ? Къыгурыӏуэртэкъэ ар зищӏысыр? Хьэуэ, Хьэуэ, уэ хуабжьу укъуэншащ абы щыгъуэ Махьирэт и анэшхуэ. Илъэс куэдкӏэ къонэхъыжьэкӏ цӏыхухъу щхьэгъусэ пхуэхъуныракъым гуауэр. Ныбжьышхуэ зяку дэлъхэри лъагъуныгъэм насыпыфӏэ щищӏ куэдрэ къохъу. Гуауэшхуэр а лъагъуныгъэр щыщымыӏэхэм дежщ. Мис ар къибдзакъым уэ анэшхуэ. Сыт тщӏэжынур, Анзор? А упщӏэр зыхуэгъэзар сэрат. Арщхьэкӏэ схуетакъым зэуэ жэуап. Сыти схужыӏэнт сэ абы щыгъуэ, къимышауэ шынэхъыжь сиӏэт. Махуищ, махуищ дэкӏмэ, Анзор! Жыпӏэнур пхунэмыгъэсу уэ укъыщиудащ. Арат, махуищ дэкӏмэ, къыпхудыхьэнут фызышэ. Дауэ? псори зэуэ къэлъэлъэжынуи, гугъэ тщӏахэр къэкъутэжынуи, хьэуэ, ар хъункӏэ ӏэмал иӏэкъым, сэ сегупсысынщ, сэ ӏэмал гуэрхэр къэзгъуэтынщ, умыгъ, умыгъ закъуэ, Махьирэт! Гугъэпӏэ лъэпкъ зыщӏэмылъ си псалъэхэм дакъуэгушхукӏыу дэ дызэбгрыкӏыжащ а пщыхьэщхьэм. Иужь дыди ди гухэлъ жыгым дыхуеплъэкӏыжащ. Ар нэщхъейуэ дэ къыткӏэлъыплъ хуэдэт. Хэт и гугъэнт дэ ди лъагъуныгъэм и фэеплъ закъуэу ар къэнэну? Сызэрыпэплъэным и дамыгъэу абы и къудамэшхуитӏ зэгуэкӏыпӏэм сэ зэи мывэ дэслъхьэжакъым абы иужькӏэ. Цӏыхум иӏэщ къыхалъхьауэ къыдекӏуэкӏ шынэ. Куэдрэ къытщохъу дэ ар тфӏэкӏуэдауэ. Ткӏэрыхуу зы щӏыпӏэ къыщынауэ, афӏэкӏа и лъахъэр ди гурыщӏэхэм къримылъхьэжыфыну. Абдежым дэ догушхуэ, дожажьэ, псори ди ӏэрылъхьэу къыдолъытэж, арщхьэкӏэ къыддекӏуэкӏ шынэр дэ къыткӏэлъоплъ, къыдощакӏуэ. Зы мащӏэкӏэ дзыхьмыщӏу дыкъилъэгъуакъэ, лъынтхуэхэм зыкъыхегуашэри бэтэкъутэр зыгъэшыну уи гугъэ ӏэпкълъэпкъыр зыщӏегъалӏэ. сэри къысщыщӏар аращ. Ӏэджэми сегупсысащ, дзыхьмыщӏу дыщызыгъэт а шынэм куэдыӏуэрэ сечэнджэщащ. Махуищ нэхъыбэкӏэ. Гухэлъ жыг. Сэ аргуэру сыкъэкӏуат уи деж. Уэ бампӏэдэху узиӏэт. Уэ дахагъэкӏэ сэ укъыздэгуашэрт. Ауэ мис. Уэ уилъщ, си пащхьэ. Ущылъщ гуузу яукӏа ныбжьэгъуфӏым ещхьу, си япэ лъагъуныгъэм ещхьу.